ịnụgo nwaanyị ọ bụrụ na ịnụgo nwaanyị unu na-ebi ọfụma bifo unu anụọ o nwerọ ife na-eseburu unu bifo anọkatazịa ọgbaghara batabazịa ọgbaghara na-abata a o mee gị ịmakwa ụdị ihe na-eme gị ị nọkata ị na-eti nwunye gị ife ụdị ihe a ya bụ na-eme ajụọ ese ka amalikene ihe na-eme ịma na ndị be anyị na-abụ onye malụsịa nke bụ eziokwu ma ọ mara ife na-eme ọ ma agwa nwanne ya sị nwanne ya na ife na-eme ka nye gị ntụziaka na-abụ na ịma na ihe gbasalụ ndị mmiri nwee ike ịkọọsụ gị na nwunye gị na-anụ ọgụ o nwerọ onye ga-ekwe gwa gị ya ihe ị na-anụ a sị na ndị mmiri na-enye onye a nsogbu nwere ike ibutelu ezinụlọ na-ebi n'udo ha ebido nwebe nsogbu ndị mmiri na-edistọbụ nwaanyị ndị mmiri na-edistọbụ nwoke mana ndị mmiri a abụrọ ihe eji ekpere achụ ọ bụrọ ihe eji Holy Ghost fire achụ a na-eje esetụlụ ya n'ụzọ omenanị ụfọdụ amalọ ụfọdụ ma o nwega ụfọdụ je lụọ ya zobelụ ndị ọzọ mana ka ọ gwa gị sị gị nee ife ị ga-eje mee ịjụ ndị mmiri a na-ekwu na ahụ nwee ike ijide ezinụlọ yasaa kụchasịa nwoke aka na ọ ma nwe one naira ndị o megolu elinne mana a ma agwa gị ya agwa and o nwelọ ya akọlụ gị ya onye o megolu ya agwa gị sị gị nekwa ife na-eme and agwaga ụfọdụ sị fa na ndị mmiri na-enye gị nsogbu jee lụọ ọlụ mmiri jee mee ihe ndị mmiri ọ jụ na ọ dị against faith ya ọ dị against faith gị mana na ife gị na afụfụ na-eje ezinụlọ tata

kedu ihe na-eme ihe a ihe mebiri emebi elika ihe mebiri emebi elika mana ka m gwa unu eziokwu ọ na-enwe ihe ya bụ mebe mmadụ mmadụ ajụọ ese ịjụkene ese ka ị marakene ihe na-emebi ihe a ka ị marakene ihe kọọsụrụ ihe a o nwe ndị na-ada agba aka o nwe ndị na-ada agba aka ihe niile abụrọ ihe mebe mmadụ asị na onye nọ na vileji na-eme ya na ọ ndị nọ na vileji na-eme ya mba mba mba ọ nya mere o ji dị mkpa o nwe ihe mebe na ịjụọ ese ka ị marakene ebe o si o si n'aka gị nwa bụ nwoke ka o si n'aka gị nwa bụ nwaanyị ọ nya mee bifo mmadụ anụọ nwaanyị o jee jụọ ese ịkpọlụ gị na nwunye gị a unu eje jụọ ese ka ị mara na o nwe mmụọ ga-enye unu nsogbu n'ọdịnihu edozie nya bụ ife ka ọ ghara idistọbụ unu ọmalịcha relationship a na-aga ọfụma na-enwerọ ihe na-eme anọkatazịa ekwolo anya ukwu bataba n'ihe na-enwerọ isi bifo amara ihe na-eme husband and wife apịawa ọkpọ bikos apịasịa ọkpọ a na-ajụ kedu ihe mere anyị ji wee nụọ ọgụ a oge ọbụla kedu ihe mere anyị ji nụọ ọgụ a nwaanyị a na-ebe nwoke a na-ebe ị fụ nwunye gị ịnụ ị na-ekili obu alakpu n'ili ị ma ama ebe ihe dị otu a si bịa ọ bụrụ na ị na-enwe ụdị experience a etizina nwunye gị ife etizina nwunye gị ife jụọ ese ka ị mara ife buteli ya na ọ na-adịgbu ọkọ n'otu a before unu anọkọtazi bido ịjụọ na-ese na ịjụọ na-ese ị jụkene ese ka ị mara ife na-emebisili unu ife mara ihe mee na ị na-enwebu ego before unu anọkọtazia i nwedebe ego unu na-emebu ọfụma before unu anọkọtazi adaba adaba ị jụkene ese ka ị mara na agwụ na-enye gị nsogbu ọ bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu i tinye anya n'ihe gbasara ya malụ ka a ga-esi mee ya ị bụ onye igbo ị bụ onye igbo ị bụrọ onye ọcha o nwere omenala ka anyị si wee bido o nwere ka anyị si bido onye agwụ na-enye nsogbu ga-eje lụọ agwụ ejirọ ekpere eme agwụ agwụ bụ mmụọ and mmụọ ọcha ọ bụrọ mmụọ ọ bụrọ ajọ mmụọ so ka unu na-aghọta ya emewọlịa gị ọ bụ na onye nwa melụ ị jụ na ị ma eje mee ihe ị kwesịrị ime ị nọrọ ebe afụ ị na-eleka mgbe i ji lekatapụzịa fa ndị mmụọ ma izi ya aka n'alụ ị nwụọ nke ahụ agaa na-egenụ ntị na-egenụ ntị ọ dị mkpa rinne mmadụ ịmụ ihe gbasara onwe ya as onye igbo mara ihe na-eme ya ka ị gharazi ị na-adabanye n'ihe mgbe ị dabanyesịzịa na ya ị sị ị sị na ị makwa ihe na-eme gị ihe a na ị makwa ihe na-eme gị ihe a mana agwago gị ihe na-eme gị

ndị gboo mee and ha egburọ mmadụ wee mee ya ọ dịba gboo ihe a bụ ka chineke si wee nyibe ana igbo ọ bụrọ ekwensu nyibere ana igbo maka ị ma-asị na ekwensu anyị ada efe ekwensu ọ chukwu ka anyị na-efe asị m ka m kọwalụ gị ọfụma ka ị malụ o nwee ka nsogbu si wee bịa bata biko jụọ ese ọfụma e nwere mmadụ naabọ ama nyinwu maka na ofu onye nwe nwee nwụ mmụọ na-enye ya nsogbu mana ọ marọ mmụọ a na-emebisiri relationship mmụọ na-emebisiri mmadụ relationship ị fụ relationship ya ama na-aga ọfụma ọ na-eme nwaanyị ọ na-eme nwoke mana ada ajụ ese ada ajụ ese ụfọdụ ihe niile abụrọ ekpele ka m na-akọwalụ gị ya ka m na-agwa gị eziokwu ị chọọ i kwete ị chọọ ị lapụ kama na o merọ n'izu o mee n'ọnwa otu a ka ọ dị ekwusikwa m ka ọ ra m n'ọnụ ụmụnne m daalụ unu na ikpeazụ kaba alụ ka ị na-ajụ ese onwe gị ọ dị mkpa ọ dị mkpa ọ dị mkpa chukwu gozie unu